their filtration system in 100 years is doing the business um could you move that to chara be bring would inta agam sa air agus cé mé cé mé seo rinch lot lena aber lat aber lat
You may recall, dear listeners, that me and Conan had a a a seismic segment on on the fascinating world of the dream world. An cuimhin libh? An cuimhin leat? An cuimhin leat, Conan?
Dar ndóigh, an dtiocfadh leat dearmad a dhéanamh air. Agus gheall muid, gheall muid go mbeadh, go mbeadh an chuid sin den chlár ar ais agus tá sé ar ais.

Seo an rud a thug na cuimhní cinn duit. Caithfidh go bhfuil tú ag crothnú an camaraderie, an cairdeas don pheil agus agus chomh maith leis sin, tugann sin ar ais duit go na mothúcháin a bhí agat in Sleacht Néill.

Is dóiche go raibh tionchar aige sin ar an bhrionglóid faoin seanbhaile agus rudaí mar sin. Dóiche go raibh. An bhfuil an t-ainm ar an bhaile sin Donostia?
Donostia? Spelled Donostia, locals spell it Donosti. Ah, there you go. Locals pronounce it Donosti. Nuair atá siad ag caint, deir siad Donosti. Donostia is very official.

Níl siad ach ag cleachtaithe le daoine ón Spáinn agus ansin they're fucking their backs up, you know, as they say. Sin é, tá siad ag glacadh gach rud. Tá siad réidh fá choinne fucking troid, do you know. Yeah.
Tá na AK-47s just ag teacht amach as an clip air. Umm, no, so ar an ábhar sin, agus na lads ag teacht go Donosti, Conan, you know, bhí mé, tá mé cineál buartha, tá mé cineál buartha because, mm. you know, tá tá clú ar ar na póilíní i dTír na mBascach le bheith cineál cineál dian, cineál dian ar uh, ar uh, ar turasóirí de lucht an guiri

deported. Agus mar gheall air sin, shíl mé gur chóir dúinn segment a thoiseacht inniu darbh ainm The Draoi of Deportation. So the the draoi, the draoi, the druid, the draoi of deportation is now in session. Na rudaí a An dtiocfadh an le- an cé tú hata an a rud inteacht a dhéanamh le do le do é come on cur cur rud ann.

uair amháin bhí muid bhí muid i nGaillimh agus chuaigh muid síos ar an bhus agus bhí muid ag ól an bealach ar fad ó ó sílim an Ómaigh fuair muid an na deochanna an Ómaigh agus nuair nuair a landáil muid ag an ag an paintball bhí muid á ar meisce agus thosaigh mise thosaigh mise ag ag scaoileadh paintballs

ghlac bliain, ghlac bliain muid ar fad, an grúpa ar fad, ar ais go dtí an Airbnb agus dúirt sé OK. Bhí sé like an deich a chlog agus dúirt sé OK, tá muid ag, caithfidh muid fanacht ansin anois don oíche agus bhí mise, bhí mise, JJ agus Micheál, we were like OK, sin é críochnaithe. So chuaigh muid a luí agus i ngan fhios dúinn, Chuaigh achan duine eile amach arís. Bastards.
You were the liability an oíche sin.
Yeah. Mise agus JJ. Bhí muid ag labhairt dáiríre faoi

Anyway, the dream of deportation has departed. So, Conan, cad é mar a bhí laethanta saoire na Cásca leatsa?
Yes. Ach bhí siad ar dóigh, bhí siad ar dóigh a chara. Bhain muid an-sult as. Um, bhí muid uh, níl a fhios agaibh, a lucht éisteachta ach bhuail mise agus Liam le chéile in sunny Madrid ar feadh lá amháin. Cad é a shíl tú faoi Madrid?
Cad é a shíl mé faoi Madrid? Ar dtús báire, tá Madrid i lár na Spáinne so níl cósta aige, níl aon rud mar sin aige ach bhí sé iontach deas mar chathair. Tá na daoine iontach oscailte. Tá daoine ann níl móran daoine, correct me if I'm wrong, tá an daonra ins an cuid sin den Spáinn measartha íseal, ach amháin i Madrid. Hmm. So, tá daoine, na daoine atá ina cónaí ó Madrid, is as Madrid daofa, is as deisceart Mheiriceá daofa, is as de túis i deisceart na Spáinne daofa, there's a whole mixture of people, so daoine measctha yeah, yeah, like, uh, oscailte. Castile.
Just ag, yeah. yeah, Castile agus Gahrad. Agus bhí daoine just ag labhairt liomsa agus ag, you know, le miongháire uh, dáiríre, just like, you know, genuine uh, miongháire agus just iontach deas, iontach croíúil, sin céard a déarfainn. Agus an, an taisteal ó Iruña, Pamplona, thíos go Madrid, tá an cuid sin den tír galánta. Very fá choinne duine ó Éire, tá sé iontach suimiúil mar turas. Tá sé cosúil le bheith ag taisteal tríd Lár Mheiriceá, wide flat lands, distant hills and sandstone mountains, it's pretty cool. Agus gan gan aon duine a bheith ina gcónaí ann.

So yeah, sin suimiúil. But yeah, Madrid, Conan, bhí sé go hiontach nach raibh, daoine iontach cairdiúil. Ní raibh mórán eile le rá faoi Madrid, but just iontach cairdiúil. Chuaigh mise, Liam agus Paul go dtí like sean teach tábhairne, sean teach tábhairne Spáinneach

Bhí. Standard menu, the menu, can we have the menu? And then faigheann tú, íocann tú an t-airgead céanna, íocann muid ar fad an t-airgead céanna fá choinne trí nó ceithre cúrsa, is that right? Yeah, yeah. Fuair muid, fuair muid like, fuair mise agus Paul an cineál,

nó feel free to send us an email on sealawadiwine at gmail dot com, that's mhadaigh with a GH because our stupid secretary can't spell. Send us your ingredients for a scathy. Agus do na daoine i mBaile Cliath, muna dtuigeann sibh scathy, or scathy mar a déarfadh cuid daoine i dtuaisceart an chontae, Scathy, is rud inteacht, bhfuil 's agat, b'fhéidir, b'fhéidir gur, go dtearn tú préataí an oíche roimh ré agus tá tú ag amharc sa, sa chuisneoir agus tá bacon agat, na préataí, b'fhéidir onion agus deir tú, ah, cuirfidh mé deireadh isteach sa frying pan agus sin é, like, sin é an.

Sílim go raibh an lacha agamsa, nach raibh?
Sílim go raibh, aye. Yes, very good.
Agus an raibh cácaí milis agaibh? Bhí. Bhí, bhí, bhí rud inteacht milis agam. Ní ceapaim That chocolate volcano crack.
Yes, yes.
Agus ansin bhí coffee agamsa agus bhí an fíon go deas and then.

Oh yeah lad, cad é faoi na lilters, an fear leis an leis an guitar and the man lilting. Oh aye, ag ceol, ag ceol ag ceol Spáinnise, bhí siad ionta maith. Yes, yes, yes, agus bhí siad ionta, ionta suimiúil an cineál stíl a bhí acu. Ionta garraí, ionta

in iarthuaisceart na Spáinne agus á bhí an bia ansin ar dóigh. Tá siad cosúil leis Tír na mBascach, like ionta freiseáilte. Chuaigh muid thart an margadh mór seo i Santiago de Compostela. like just an bhí sé cosúil le like do do mháthair a bheith ag díol a gcuid glasraí just ar an tsráid just bhí gach duine ag díol a gcuid uibheacha gcuid lettuce na glasraí ar fad agus ansin bheadh daoine ag ag díol iasc agus feoil fosta just bhí sé ar dóigh like.
an eispéireas sin.
Agus tá sin iontach coitianta anseo sa Spáinn, tá an margadh áitiúil go fóill measartha láidir, rud atá deas. Agus cad é a shíl tú den bia é féin? An raibh sé difriúil ó Madrid nó ó Toledo?

Sepia Squid. Tá na focla don bhia níos mó agam sa Spáinnis ná sa Ghaeilge. Agus bhí sé suimiúil, bhí mé ag rá le Pól, tá sé aisteach sa Spáinn, cha dtugann siad préataí duit like cosúil le champ, bíonn sé i gcónaí sceallóga déanta agus anseo in Galicia bhí champ againn or bhí like bhí like préataí úra ann mar bhí mar tá yeah so oh deadly agus eh an buaicphointe don eh don lá don dhá lá eh Santiago

Agus sa chúlra chuala muid an trup mór millteanach agus bhí na drumaí agus na píobaí agus rith muid amach ar an tsráid agus goidé a bhí ann ach Galician Independence March ag dul ag dul suas an sráid go dtí an Cearnóg Mór os comhair an Cathedral agus bhí mise bhí ah bhí gliondar ar mo chroí chun é a feiceáil agus eh so lean muid é agus bhí muid sa chearnóg ag éisteacht leis na oráidí inspioráideacha seo agus na bratacha

insan canúint Spáinneach nó ar labhair siadsan Gallego?
labhair siad Gallego. Agus ar thuig tú Gallego? Ah,
níor, níor thuig mé, but b'fhéidir, like, chuala mé cúpla daoine a' labhairt sna siopaí é agus tá rudaí, like, in áit queso deireann siad queixo. agus rudaí den tsórt sin.
Agus an iad sin na rudaí is cosúla leis an Spáinneach nó an é sin na rudaí is difriúla ón Spáinneach?
Níl a fhios agam ach dúirt Pau go dtiocfadh léi an teangaidh a thuigbheáil, so. Ok, ok, so don chluas dúchasach tá sé furasta go leor, like. Yeah, well. Gan eolas, yeah.

Tá mé ag dul, tá mé ag dul an canna a oscailt anseo ach eh, Yeah. cad í an difear idir sin agus friggin Ulster Scots then?
Sin é, like. Sin é.
Ach sílim go bhfuil níos mó daoine dúil ag na muintir Catalóinis agus na muintir Gallego in sna teangacha nó canúintí sin atá ag an UVF in Oirthear Bhéal Feirste. Sin é ná cad é an difear idir sin agus an difear a bhíodh ann idir Gaelic Uladh agus Gaelic na Mumhan, mar shampla, like? Well, I mean, sure don't even stop there, like, Gaelic na hAlban agus Gaelic na hÉireann, Caith trí lá ar Oileán Leòdhais agus tuigfidh tú cad é atá á rá ag duine.
You learn a couple of key verbs and you're grand like. Aithne agamsa, chuaigh muid inne go hOileán Leòdhais. Sin an Gaeltacht is láidre in Albain agus bhí lead linn an uair seo. an iarraidh seo bhí lead linn as Gaoth Dobhair agus nuair a labhrann duine éigin as Stornoway i mBéarla agus nuair a labhrann duine as Gaoth Dobhair i mBéarla, Jesus lad, they are almost identical. Bhfuil an blas céanna acu?
Really, really strong. So nuair a thosaíonn siad ar an Ghaeilge i Stornoway tá sé píosa beag difriúil but for some reason their English, the English accent holds chomh cosúil le chéile. Agus an rud a rinne seisean ná just chuir seisean blas Stornoway ar a chuid Ghaidhlig, ar a chuid Ghaeilge, Gaeilge Ghaoth Dobhair. Yeah.
Agus mar a luaigh mé, bhí cúpla briathar tábhachtacha foghlamtha aige agus cúpla verb forms, faigheann, yeah. faigheas, na cinn agus rudaí mar sin. Agus just chuir sé blas air agus agus seo yeah. duine ó ó teaghlach ceart Gaeltachta so tá cluas aige iontach maith ag piocadh suas ar ag piocadh suas ar ar na foirmeacha difriúla sa Ghaeilge so agus ní ní raibh céim déanta aige sa Ghaeilge ní raibh lear mór cúrsaí déanta aige sa Ghaeilge bhí cuid bheag staidéir déanta aige but you know seo duine again nach nach raibh mórán dúil aige in san academia nó rud mar sin and he was

An an an ach fágfaidh muid don tseachtain, don chéad tseachtain eile. That can of worms, ok.
Yeah. Ok. Níl muid ag iarraidh an ceann sin a osclú go sea. An bhfuil sé conspóideach? Dar ndóigh, thiocfadh linn, thiocfadh le cultural appropriation a bheith, a bheith ann ach.
Níor mhaith linn fearg lucht Bhaile na Scríne.